OK, Dia daoibh agus fáilte ar ais. 1B agus 1D, maith sibh, tá muid leathbhealach tríd an chéad seachtain ar ais, so maith sibh, níl ach an lá seo agus amárach le déanamh agaibh leis an Ghearmáinis. Agus 1A agus 1C, bhuel, eh, fuair sibhse, em, seachtain níos éasca mar seo an ceacht deiridh atá le déanamh agaibh mar níl aon ranganna sa scoil ar an Aoine so ní raibh ach trí cheacht le déanamh agaibh an seachtain seo so tá súil agam gur cuirfidh sibh an-chuid iarracht isteach leis an ceann seo. Ok so tá muid ar ceacht a trí leis an bhfíseán seo so tá dhá cuid don ceann seo. Arís, mar is gnáth, tá na nascanna anseo, muna féidir leat an gnáth ceacht a oscailt ansin tá an bhfoirm ar fáil ansin agus tá an nasc YouTube chun dul air sin. So tá muid ag féachaint ar ceacht a trí. Mar sin beidh. A agus C ag éisteacht liom anseo ar an Déardaoin ó 25 tar éis a trí, agus B agus D tá sibhse ag éisteacht liom ar an gCéadaoin ó 25 tar éis a haon ansin. So tá dhá tasc le déanamh inniu. I dtús báire caithfidh sibh an Tráth na gCeist a oscailt ar leathanach 150 de Viel Spaß Eins. Bhuel, cuir é sin isteach mar an aul italicizer ansin, agus tá cóip thíos anseo, dar ndóigh. Féach ar an bhfíseán YouTube seo chun cabhrú leat an Ghearmáinis a thuiscint, mar tá Gearmáinis casta air so rachaidh muid tríd. Déan an tráth na gceist agus ansin tabhair nóta de do scór. So just scríobh síos an scór atá faighte agat agus beidh tú in ann é sin a chur isteach sa bhfoirm Microsoft seo níos déanaí. Nuair atá sin thart, féach ar an Übung 4, auf Seite 152 so tá sin feicfidh muid air ag deireadh an bhfíseáin seo. Tá liosta leabhar ann, i Gearmáinis dar ndóigh. Caithfidh tú meaitseáil teideal an leabhair leis an údar agus ansin déanann tú sin ar an bhfoirm thíos so rachaimid tríd é sin i ndiaidh é seo.

So is dóigh liom go bhfuil cúpla sibhse, atá aithne agam oraibh, go mbeadh cúpla sibhse ag rá, Oide, léim cúig leabhar gach bliain! Ach is dóigh liom an coincheap anseo ná, an léann tú ar chor ar bith? No, ní léim ar chor ar bith, seachas nuair atá orm. Léim uair nó dhó agus is maith liom an léamh. So ná bí buartha má léann tú sé leabhar, má léann tú níos mó ná ceithre leabhar, roghnaigh C.

So, faraor, faraor, beidh, is dóigh liom, duine nó beirt díobh ag roghnú keine ó thaobh Harry Potter, fiú go raibh Harry Potter á léamh agaibh sna ranganna Béarla, ach ní dóigh liom gur léigh sibh ar fad é. Ach ein paar, sin, léigh tú níos mó ná ceann amháin, ndáiríre, agus ansin, du hast alle Harry Potter Buch, gach ceann.

Anois féach air. Má tá an formhór do do freagraí ag teacht isteach mar A, beidh tú anseo, má tá an formhór B, beidh tú anseo, agus má tá an formhór le C, beidh tú anseo. So, le A, Du bist ein Büchermuffel.

an léitheoireacht duit an fantasaíocht a chur chun cinn. Alright? So sin an rud sin. Now nuair atá sé críochnaithe sin beidh sibh ag bogadh trasna go dtí Übung vier. So nílim ag dul trí seo. Übung vier, tá liosta de 10 leabhar agus tá liosta de 10 údar. Ansin nuair atá sé réidh agaibh isteach go dtí an foirm,

nó cur le chéile, brú ar Send me an email receipt ionas go bhfaighidh tú do scór agus brú ar Submit agus sin an obair atá le sheoladh chugam don chéad cheacht eile. So má tá ceist ar bith agaibh, dar ndóigh, sheol ríomhphost chugam ach seachas sin, Auf Wiedersehen und Auf Wieder